Tá go maith mar sin a chairde, tá failte romhaibh isteach. Déarfaidh mé féin roinnt focal fé Jamie ar dtús agus ansan tá sé, beidh sé ag tosnú. Feiceann sibh ansin an teideal ar an scáileán ansin, roinnte, feidhmiúlachas agus drámaíocht aistrithe sa Ghaeilge, caint, teideal na cainte inniu. Mar gheall ar Jamie fhéin tá bunchéim aige sa Fhraincis agus sa Ghaelainn ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, chomh maith le Máistreacht i Staidéar an Aistriúcháin ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Rinne sé a thráchtas MA ar theoiric an aistriúcháin i litríocht na n-óg. Fairis sin chaith sé seal san Aonad Aistriúcháin Ghaeilge i bPairlimint na hEorpa i Lucsamburg. Tá sé tar éis cúig bliana a chaitheamh mar aistritheoir le comhlachtaí teicneolaíochta faisnéise agus comhlachtaí stáit. Fé láthair tá sé ina eagarthóir taighde ar fhoireann Gaois anseo in Fiontar agus Scoil na Gaeilge agus bíonn sé ag plé leis na tionscadail téarmaíochta den chuid is mó, mar shampla tionscadal le Téarma ponc IE, an tionscadal LEX a sholáthraíonn téarmaíocht d'Institiúidí an Aontais Eorpaigh, chomh maith le tionscadal téarmaíochta eile don Bhanc Ceannais Eorpach. Agus i dtaobh suimeanna taighde Jamie, tá spéis ag Jamie i réimse na drámaíochta, na téarmeolaíochta agus an aistriúcháin tré chéile. Tá dochtúireacht idir láimh aige fé láthair a phléann le réimse theoiric an aistriúcháin agus drámaíocht aistrithe na Gaeilge san fhichiú agus san aonú haois is fiche. Sé an teideal oibre ar thráchtas a dhochtúireachta ná An bhfuil athghabháil na Gaeilge mar chuspóir i ndrámaíocht aistrithe na Gaeilge? Anailís ar chnuasach aistriúchán Gaeilge ó dhrámaí de chuid J.M. Synge, Lady Gregory, Martin McDonagh,

Is dócha, is é atá i gceist leis an gcaint seo inniu ná léargas nó achoimre ghinearálta a thabhairt daoibh ar a bhfuil déanta agam go dtí seo sa tráchtas. Táim tar éis dhá bhliain a chaitheamh sa dochtúireacht go dtí seo agus mar a dúirt mé níl i gceist anseo ach léargas ar an staid ag a bhfuilimse agus ansin céard a go dtí ár gceist nó sórt céard atá sórt le déanamh fós agamsa mar chuid den tráchtas. Tá sórt ní hé is go bhfuilim sórt tar éis gach uile ghné den tráchtas a phlé go fóill. Táim tar éis an mhodheolaíocht agus an sórt an tá cúpla caibidil scríofa agam go dtí seo so tá cúpla bearna fós le líonadh agam féin sa sa taighde so má tá aon cheist agaibh nó má tá aon mholadh agaibh ag an deireadh Beidh mé an-bhuíoch díbh ar fad as b'fhéidir comhairle a chur ormsa nó aon rud a fheiceann sibh a phlé liomsa ag an deireadh so beidh sin oscailte ag an deireadh más féidir libh é sin a dhéanamh liomsa. So díreach mar fheiceann sibh tá dhá phríomhphearsa sa tráchtas seo trí chéile. Feidhmiúlachas i staidéar an aistriúcháin agus drámaíocht aistrithe sa Ghaeilge. So is éard atá i gceist le feidhmiúlachas ná sort scoil smaointeoireachta ar leith i réimse an aistriúcháin i staidéar an aistriúcháin a phléanns le feidhmeanna an aistriúcháin agus go mba cheart go mbeadh feidhm ar leith sa sprioc-chultúr nó sa spriocthéacs agus gurb é sin an rud is tábhachtaí nó an ghné is tábhachtaí sa spriocchultúr agus sa spriocthéacs trí chéile. Agus ansin nuair a deirimse drámaíocht aistrithe sa Ghaeilge ní hé go bhfuilim ag caint fé dhrámaíocht na Gaeilge trí chéile atá aistrithe ach scata drámaí atá aistrithe atá roghnaithe agam féin agus ba mhaith liomsa an dá dhomhan seo a tharraingt le chéile agus is dócha an smaointeoireacht atá taobh thiar den fheidhmiúlachas a chur i bhfeidhm ar na drámaí atá roghnaithe agamsa agus atá aistrithe sa Ghaeilge. Déanfaidh mé sort soiléiriú air sin níos faide anonn sa chur láthair ach is iad so na bunchlocha sa taighde trí chéile. Is dócha chun comhthéacsú a thabhairt daoibh fén feidhmiúlachas trí chéile. Just ba mhaith liom b'fhéidir stair gearr a thabhairt daoibh ar a bhfuil i gceist, mar dúirt mé just chun comhthéacs éigin a thabhairt daoibh agus cén sórt áit a bhfuil feidhmiúlachas mar réimse i stair an aistriúcháin. gur ceart dom a rá ag an tús gur stair sách nua é cúrsaí aistriúcháin agus nár cuireadh tús le le staidéar an aistriúcháin go bunúsach go dtí lár an fichiú haois agus Go dtí sin cheap daoine sort go raibh sé bainteach le cúrsaí teangeolaíochta agus cúrsaí séimeantaice thar aon rud eile. Ach de réir a chéile forbraíodh, is dócha, an smaointeoireacht a bhí taobh thiar de agus bhí daoine sort ag plé le na difríochtaí idir, bhuel, na difríochtaí comhionannais san aistriúchán. Ansin tháinig sort feidhmiúlachas i gceist agus ansin táimid chun labhairt fé scópas agus dílseacht mar chuid den réimse sin. agus chomh maith leis sin forbraíodh an smaointeoireacht níos mó agus bhí daoine ag caint fé choincheap an chultúir, céard atá i gceist leis sin agus an tábhacht a bhaineann le cultúr. Teoiric na n-ilchóras nó polysystems theory agus norms san aistriúchán nó noirm go bunúsach atá i gceist leis sin. Ansin, anuas air sin, bhí dofheictheacht an aistritheora nó translator's invisibility agus an stádas is dócha atá ag aistritheoir ar cheart don aistritheoir é féin nó í féin a chur i bhfolach Nó sórt sórt a stampa féin a chur ar an aistriúchán agus na ceisteanna a bhain leis sin. Ansin teoiricí an iarchoilíneachais agus is dócha go mbaineann sé sin go dlúth le cúrsaí Gaeilge agus muid ag caint fén teanga agus an teanga sin a bheith fé chois ag an mBéarla feadh na mblianta agus ansin tá sé sin bainteach críochnóidh le aistriúchán agus mionteangacha agus tá an-bhaint idir an dá ghné sin d'fhéadfainn i bhfad i bhfad níos mó a rá fé sin sort ní hé gur stair iomlán é sin ach is is é sin sort an stair de réir mar a bhaineann sé leis an nGaeilge dar liomsa ar aon chuma staidéar an aistriúcháin. So, chun céim siar a ghlacadh ag tús an liosta ansin, coincheap an aistriúcháin, is dócha, ceapfá go bhfuil sé éasca a mhíniú céard go díreach atá i gceist leis an aistriúchán. Ach os rud é gur sách réimse nua a bhí i gceist, bhí an-chuid daoine ag plé leis an gcoincheap trí chéile agus céard go díreach a bhí i gceist leis. Agus tú ag smaoineamh ar aistriúchán, tuigeann tú féin céard atá i gceist leis sin, ach bhí an-chuid téarmaí in úsáid don choincheap chun an coincheap sin a mhíniú. Agus bhí daoine áirithe a rá sort gur féidir leat translating nó transfer, translation relationship, equivalence, version, adaptation agus fiú translatum a úsáid chun cur síos a dhéanamh ar an gcoincheap so, gcoincheap an aistriúcháin. Ach de réir mar forbraíodh an smaointeoireacht, thuig daoine nach raibh sort, bhuel go raibh i bhfad níos mó i gceist ná sort struchtúr abairtí agus focail agus téarmaí agus mar sin de agus teanga amháin a mhapáil ar theanga eile agus go raibh, dá bhrí sin,

agus cúrsaí semantacha trí chéile agus an fhoclaíocht agus mar sin de agus go bhféadfá, is dócha, teanga amháin a mhapáil ar theanga eile ach dá ndéanfá sin is dócha go ndéanfá faillí ar thaobh an chultúir nó thaobh na feidhme agus dá bhrí sin go raibh sórt a leithéid de rud mar sin agus coibhéiseacht dinimiciúil, dynamic equivalence, agus bhain sé sin sórt le ceisteanna ar mhacraileibhéal amhail cúrsaí cultúrtha, difríocht sa tsochaí, difríocht idir chultúir, difríochtaí idir na hamantaí ar scríodh an t-aistriúchán agus i bhfad níos mó. Dúirt sé go raibh sé dodhéanta an dá thrá a fhreastal agus dá mba rud é go raibh tú chun coibhneas dinimiciúil a chur i bhfeidhm san aistriúchán go ndéanfá faillí ar choibhneas foirmeáilte, ach d'admhaigh sé go raibh coibhneas dinimiciúil níos tábhachtaí so dá bhrí sin bhí ceisteanna cultúir níos tábhachtaí uaireanta ná ceisteanna a bhain leis an teanga féin. So sin é sin. So arís is dócha gurbh é Eugene Nida duine de sna céad daoine sort a bhí ag brú sort na smaointeoireachta seo chun cinn. agus is dócha bhuel ní is go raibh Eugene Nida sort bainteach le scoil an fheidhmiúlachais ach ar a laghad tá an smaointeoireacht a bhí aige sort taobh thiar den den smaointeoireacht so i réimse an fheidhmiúlachais trí chéile. So baineann feidhmiúlachas Go dlúth le mo thráchtas féin so táim tar éis anailís a bhunú ar an smaointeoireacht so agus cuireadh tús leis an smaointeoireacht seo ag daoine áirithe amhail Hans Vermeer agus Katharina Reiss agus dar leo b'é an rud ba thábhachtaí in aistriúchán ná mar a dúrt cheana feidhm a bheith ag aistriúchán sa sprioc-chultúr agus dá bhrí sin bhí stádas níos mó ag an spriocthéacs ná mar a bhí ag an mbuntéacs ar an gcéad dul síos. So chum Vermeer thar, bhuel, níos mó ná Trina Reiss an teoiric seo Skopos nó Skopos, agus is focal Gréigise é sin a chiallaíonn cuspóir nó aidhm a bheith ag aistriúchán, agus go mba cheart dá bhrí sin sórt mar aistritheoir an Skopos nó an Skopos a choinneáil ar intinn agat agus tú i mbun aistriúcháin. Agus chomh fada is a leanann tú an Skopos seo, sórt go ndéanfá aistriúchán a sholáthar agus a chur ar fáil atá feidhmeach sa sprioc-chultúr agus bheadh sé níos fearr dá bhrí sin. Chuir sé an-chuid iontaoibh is dócha san aistritheoir féin mar shaineolaí tras-chultúrtha agus cheap sé go raibh an saineolas ar fad ag an aistritheoir chun sórt na cinntí idir na an dá chultúr, bhuel dhá chultúr ar a laghad, sórt na cinntí atá le déanamh sórt ón mbunchultúr go dtí an sprioc-chultúr, go raibh an saineolas cuí ceart aige nó aici chun sórt aistriúchán atá feidhmeach a sholáthar agus chun na bunfheidhmeanna sa bhuntéacs a thuiscint agus iad san a chur i bhfeidhm sa sprioc. chultúr nó gan feidhm áirithe a chur i bhfeidhm, sort ag brath ar an Skopos nó an an sort an smaointeoireacht seo sort chun aidhm nó cuspóir a bhaint amach sa sprioc sa sprioc-chultúr. Tá brón orm éiríonn sort an smaointeoireacht taobh thiar den teoiric seo beagáinín casta. Táim ag iarraidh sort seo a shimpliú ar ar bhealach mar tá an-chuid foclaíochta agus téarmaíochta ar leith sort a bhain leis an teoiric seo ach go bunúsach agus tú ag aistriú Chomh fada is atá feidhm nó aidhm ar intinn agat sa sprioc-chultúr, d'fhéadfá aistriúchán atá feidhmeach a bhaint amach. So dá bhrí sin, sa tríú pointe anseo, feiceann tú go bhfuil feidhm, cuspóir, rún agus aidhm an aistriúcháin, gurb iad san na rudaí is tábhachtaí. Dá bhrí sin, is éard a bhí i gceist leis an teoiric seo ná theory of purposeful action, go raibh ról an aistritheora sórt is rud go raibh sé gníomhach agus go raibh sé rannpháirteach i bpróiseas an aistriúcháin trí chéile agus dá bhrí sin cuireadh an buntéacs ó choróin, mar a déarfá, sórt ní hé is go raibh an-chuid béime a thuilleadh ar an mbuntéacs agus ní raibh i gceist leis an mbuntéacs ach soláthar faisnéise nó an offer of information a d'fhéadfadh an t-aistritheoir tarraingt as chun an spriocthéacs nó an t-aistriúchán a chur i bhfeidhm agus é a dhéanamh i gceart. Ní hé is go raibh an, actually ba ceart dom a rá chomh maith sórt gur ceap Vermeer go raibh an teoiric sin uileghabhálach agus go bhféadfá é sin a chur i bhfeidhm ar theanga ar bith, i litríocht ar bith, i gcultúr ar bith agus you know go bhféadfá an teoiric sin a chur i bhfeidhm mar bhí sé sórt uileghabhálach agus bhí sé an-ghinearálta ar fad. Ach bhí easnaimh is dócha le feiscint sa smaointeoireacht sin agus mar fhorbairt nó mar éabhlóid ar an smaointeoireacht sin Bhí Christiane Nord, a bhí mar chuid de réimse an fheidhmiúlachais trí chéile, ag ceapadh gur mba cheart dílseacht éigint a choinneáil, ní leis an mbuntéacs ach le taobh an bhuntéacs, leis na daoine a scríobh, nó an duine a scríobh, an buntéacs ar an gcéad dul síos, agus cuireann sise seoltóir ar an scríbhneoir nó ar an drámadóir a scríonn

is dócha, tithe a dhéanamh i dtaobh, bhuel, sórt, i dtaobh rún an tseoltóra nó the sender's intention agus tuiscint a bheith ag an aistritheoir, sórt, rún an tseoltóra a tharraingt trasna go dtí an spriocthultúr. Agus más gá don aistritheoir, sórt, fáil réidh leis an rún sin, go mba cheart don aistritheoir é sin a chur in iúl dos na faighteoirí nó the receivers sa spriocthéacs agus sa spriocthultúr agus mar sin de. Dá bhrí sin bhí sórt cineálacha aistriúcháin a d'fhéadfá a chur i bhfeidhm mar chur chuige aistriúcháin, aistriúchán doiciméadach arb ionann sin agus eachtrannú, nó aistriúchán ionstraimeach, instrumental documentation, arb ionann sin agus dúchasú, so ar cheart rudaí sórt an bhuntéacs a choinneáil díreach mar a bhí sé, nó ar cheart dúchasú de shaghas éigint nó gaelú, abair, sa Ghaeilge de shaghas éigint a dhéanamh agus é sin a chur in oiriúint don sprioc-chultúr. Níl sé sin sórt chomh tábhachtach céanna ach ar a laghad sin an sórt an smaointeoireacht a bhí taobh thiar de dhílseacht. So bhí mé féin ag iarraidh an dá cheann so a tharraingt le chéile, feidhmeanna a bheith ag aistriúchán agus drámaíocht, drámaíocht na Gaeilge nó roinnt drámaí aistrithe sa Ghaeilge. agus bhí an skopos nó feidhm cuspóir rún agus aidhm ar intinn agam i gcónaí. Ach bhí ormsa sórt an-chuid mionrudaí mar chuid den smaointeoireacht sin a fhiosrú agus sórt focail nó téarmaí a bhí in úsáid acu sórt a fhiosrú agus ceann de na focail is mó a úsáideann siad ná cultúr sa spriocchultúr i gcultúr an spriocthéacs.

ach Béarla na hÉireann agus an Ghaeilge sórt taobh le taobh lena chéile agus go bhfuil sórt rudaí á malartú lena chéile sórt bíonn tionchar an Bhéarla le feiscint sa Ghaeilge agus tionchar na Gaeilge le feiscint sa Bhéarla agus mar sin de agus go bhfuil an dá theanga so ag maireachtaint lena chéile i dtír na hÉireann ba cheart dom a rá. Ansin bhí mé sort ag fiosrú rudaí eile sort a bhaineann le so agus ceapas go raibh teoiric na n-ilchóras agus noirm san aistriúchán mar a luaigh mé sa sleamhnán eile an-spéisiúil. Um, agus is éard atá i gceist ná teoiric na n-ilchóras nó polysystems theory, um, a system of systems mar a thugann Eugene Nida, uh, ní Eugene, um, Even-Zohar, mo leithscéal, a ghabháil, um, air. Um, agus noirm So, noirm is ionann sin agus norms agus tá sé spéisiúil mar shampla sa Bhéarla mar ní scrítear, scrítear an-chuid rudaí ar an gcéad dul síos sa Bhéarla agus ní bhíonn aistriúchán chomh tábhachtach céanna i gcultúr an Bhéarla trí chéile timpeall an domhain agus déantar an-chuid rudaí a aistriú ón mBéarla ach agus dá bhrí sin is dócha nach mbrúann noirm nua sort new norms i gcultúr, bhuel ní bhrúann aistriúcháin noirm nua sort i gcultúr an Bhéarla ar aghaidh, ach i gcás mionteanga mar shampla sort ó thaobh cosúil leis an nGaeilge, déantar an-chuid rudaí a aistriú agus tá an aistriúchán, nó tá an t-aistriúchán trí chéile thar a bheith tábhachtach i litríocht na Gaeilge agus i drámaíocht na Gaeilge trí chéile. Agus dá bhrí sin, ós rud é go bhfuil na noirm seo á dtarraingt ó chultúir eile, ó Bhéarla, ó theangacha eile, brúnn. aistriúcháin sa Ghaeilge noirm nua ar aghaidh, so cheapas go raibh sé sin suimiúil agus bhraith mé féin sórt go raibh sé sin tábhachtach mar chuid den phlé. Ansin just rudaí eile sórt a bhí á fhiosrú agamsa ná dofheictheacht an aistritheoir nó translator's invisibility agus ós rud é gur cuireadh an-bhéim ar an ar an aistritheoir mar shaineolaí trascultúrtha ag Vermeer san fheidhmiúlachas ar an taobh so den scéal bhí Venuti, Lawrence Venuti, ag ceapadh go raibh gurbh é ba cheart don aistritheoir sort é féin a chur i bhfolach agus é féin a chur sa chúlra agus gur nár cheart sort a stampa féin a chur ar an aistriúchán agus gurbh fhearr i gcónaí eachtrannú nó foreignization a dhéanamh i gcás an sprioc-chultúir agus an sprioc-aistriúcháin. Ansin agus tú ag plé leis an nGaeilge, ní féidir leat sort trácht a dhéanamh ar aistriúchán gan teoiricí an iarchoilíneachais agus teoiricí a bhaineann le haistriúchán i mionteangacha a phlé. Agus arís eile, tá sé seo spéisiúil chomh maith mar go háirithe ag tús an 20ú haois, nuair a bhí daoine ag scríobh den chéad dul, ar an gcéad dul síos, as teanga amháin, cén fáth a roghnaigh siad an Ghaeilge nó cén fáth a roghnaigh siad an Béarla agus sort cérbh iad na difríochtaí idir cumhachtaí teangacha, Béarla mar mhórtheanga agus ansin an Ghaeilge mar mhionteanga agus mar sin de. So ceapas go raibh sé sin sort tábhachtach chomh maith. Tar éis dom na rudaí sin ar fad a fhiosrú, Bhí, tháinig mé ar an coincheap seo, athghabháil na teanga nó language reclamation. Agus nuair a smaoiníonn tú ar language reclamation, um, sort, tá brí ar leith um, ag baint le sin um, i réimse na teangeolaíochta. Um, agus mar shampla sort, nuair a bhíonn an pobal mór ag baint úsáid as focail nó as téarma mar mhasla chun cur síos a dhéanamh ar mhionlach nó ar ghrúpa atá faoi chois, agus chun sórt brí dhiúltach a bheith ag an bhfocal sin nó ag an téarma sin agus é sin in úsáid ar bhealach atá maslach, úsáideann an dream nó an mionlach sin an téarma nó an focal sin ar bhealach atá dearfach. Ní gá go dtí an sampla seo a lua ach sort an sampla is mó atá le seo ná i measc daoine gorma daoine gorma i Meiriceá sort agus an focal sin chun cur síos ar son an chaoi a n-úsáidtear an focal sin

Sampla a thabhairt duit ná agus is é sin Translations le Brian Friel. Scríodh an dráma sin as Béarla ach tá na, bhuel, roinnt de na carachtair sa dráma sin in ainm is a bheith ag caint as Gaeilge sa dráma agus úsáidtear cleasanna stáitsíochta agus amharclannaíochta chun a chur in iúl go bhfuil an Ghaeilge á labhairt ag pointe amháin agus an Béarla á labhairt ag pointe eile. Ach dá mba rud é go raibh tú chun an bhunscript sin nó an dráma sin a aistriú go Gaeilge, bheadh cineál athghabháil an teanga á dhéanamh agatsa sa mhéid is go bhfuil tú Gaeilge a chur ar chaint na gcarachtar sa dráma sin agus an teanga a athghabháil ar bhealach agus mar tá dlúthbhaint ag suíomh agus ábhar an dráma sin leis an nGaeilge. So dá bhrí sin, dá mba rud é go raibh tú chun é sin a aistriú go Gaeilge, tá athghabháil á déanamh agatsa chun sórt an teanga a thabhairt ar ais dos na carachtair is dócha ar shlí. So is é sin an sampla is mó is féidir liom a thabhairt daoibh ag an bpointe seo. sort of language reclamation, sort, is é sin sort an ceangal atá agamsa mar chuspóir idir drámaíocht na Gaeilge agus feidhmiúlachas san aistriúchán, so agus tú ag aistriú is é an cuspóir nó skopos atá agatsa ná athghabháil na teanga. So sin an rud a theastaíonn uaimse a fhiosrú agus a anailísiú sa tráchtas atá agamsa. Ní hé is gur smaoineamh nua é seo ar chor ar bith. Bhí daoine sort ag ceapadh ó thús an 20ú haois go raibh a leithéid de rud agus athghabháil an teanga i gceist, cé nárbh é sin an téarma nó an coincheap a bhí in úsáid acu. Agus bhí daoine, mar shampla, amhail George Moore, um, ag rá, to translate an Irish play into Irish, I mean a play like Mr. Yeats's Land of Heart's Desire, which only requires translation into Irish to make it thoroughly and entirely Irish. So bhí ábhar an téacs sin sort gaelach ach ní raibh sé chomh Gaelach céanna de bharr nach raibh sé scríofa i nGaeilge. So dá bhrí sin, athghabháil an teanga ná an téacs aistriú go Gaeilge agus é sin a chur ina cheart agus an Ghaeilge a chur ar an téacs sin. Ansin Robert Lynd a dúirt an rud ceannann céanna, workable and well-built Irish play is worth going to see in which the language be stretched comfortably and adapted to deal with fresh subject matter and perhaps more sophisticated themes and more developed characterizations. They were in effect to be a preparation not a proxy for original drama in Irish. So arís eile tá an buntéacs agatsa agus tá sé comh Gaelach agus is féidir a dhéanamh ach nach raibh sé i nGaeilge so dá bhrí sin an cuspóir a bhí agatsa mar aistritheoir nó sort as na daoine sort a d'aistrigh aon cheann des na saothair sin, an cuspóir a bhí acu ná athghabháil na teanga agus an Ghaeilge a chur ar na scripteanna sin. Ansin dúirt an rud ceannann céanna maidir le saothraí saothar ó Bhéaslaí agus ó Gregory um, agus tá Gregory um, um, á plé agamsa féin sa tráchtas Um, agus um, mar shampla eile um, níos, uh, níos congaraí den lá inniubh tá Micheál Ó Conghaile a d'aistrigh na

Beidh na cuspóirí is dócha a bhí aige féin ná Gaeilge a chur ar na scripteanna sin, Gaeilge a chur ar na drámaí sin agus iadsan a thabhairt ar ais chuig an nGaeilge. So sin sort an smaointeoireacht, an dá gceann á ceangal le chéile agamsa. agus is iad seo na drámaí a bhéas á n-anailísiú agamsa sa tráchtas féin. So Lady Gregory agus is iad san na scripteanna Béarla, John Millington Synge, Brian Friel agus Martin McDonagh. Is dócha go bhfuil sibh ag rá libh féin cé fáth a bhfuil a roghnaigh mé na drámadóirí so agus na téacsanna seo. Bhí mé ag iarraidh sort teacht ar dhrámadóirí so go raibh dóthain rudaí aistrithe go Gaeilge ionas go bhféadfainn anailís bheacht a dhéanamh ar na scripteanna agus iad san aistrithe go Gaeilge agus is iad san na drámaí is mó, na drámadóirí is mó a rabhas in ann teacht orthu so a raibh dóthain aistrithe go Gaeilge acu. Bhuel níl ag na drámadóirí sin ach ag daoine eile. agus tar éis dom na scripteanna Béarla agus na scripteanna Gaeilge na haistriúcháin Ghaeilge a léamh, bhí sé soiléir go raibh athghabháil teanga éigint i gceist leo san. Nílim tar éis an anailís a dhéanamh orthusan go fóill, níl ann ach go ndearna mé na scripteanna agus na drámaí a léamh agus go bhfuil sé sort le feiscint, ní i gach ceann acu san ach i bhformhór na ndrámaí sin, go bhfuil athghabháil na teangan de shaghas éigint ar bun, go háirithe le Martin McDonagh, de bharr go bhfuil siadsan ar fad lonnaithe in iarthar na hÉireann, ar na hOileáin Árann agus ansin i gConamara agus ansin i nGaillimh. Brian Friel i nGaeltacht Dhún na nGall, go háirithe le Gentle Island nó Inis Caoin mar a thugtar air sa Ghaeilge. An rud ceannann céanna le John Millington Synge agus déantar comparáid i gcónaí idir John Millington Synge agus Martin McDonagh go raibh na cinn ag John Millington Synge lonnaithe sa Ghaeltacht agus mar sin de agus Lady Gregory chomh maith sort ní hé is go bhfuil siad go hiomlán lonnaithe sa Ghaeltacht an chuid is mó ach don rud de go léann tú na scripteanna sin sort d'fhéadfá a shamhlú go bhfuil na carachtair ag caint as Gaeilge tá siad sort siad fíor Ghaelach ar bhealach cé go bhfuil siad scríofa i mBéarla. agus dá bhrí sin, dá mba rud é go raibh tú chun iad san aistriú go Gaeilge, sórt d'fhéadfá a rá arís, b'fhéidir, go raibh athghabháil na teanga saghas éigin á dhéanamh agatsa. So seo iad na scripteanna a bhéas idir lámh agamsa. Tá an tús curtha leis an anailís le dhá sheachtain anuas, so tá an cinnín éigin déanta agam le Martin McDonagh, tá an tús curtha leis le Beauty Queen of Leenane, agus tá sé le feiscint go bhfuil athghabháil na teanga i gceist.

gnéithe iontéacsúla nó the inter-textual factors agus mar a dúirt mé cheana féin, baineann sórt dílseacht san aistriúchán le taobh an bhuntéacs, so sin an fáth a bhfuil na gnéithe eachtarthéacsúla sórt chomh tábhachtach is atá chun tuiscint a bheith ag an aistritheoir ar thaobh an bhuntéacs, ar thaobh an tseoltóra féin. Agus is gá duit na, nó arís, ba cheart dom a rá, gur achoimre í seo ar a bhfuil i gceist leis an gcreatlach anailíse, d'fhéadfainn gach uile cheann de na ceisteanna seo a mhíniú go mion, ach go bunúsach is iad seo na ceisteanna móra is gá duit a chur mar anailíseoir nó mar thaighdeoir chun teacht ar na feidhmeanna agus chun teacht ar na feidhmeanna sa spriocchultúr chomh maith. Agus ansin, is é atá i gceist agamsa leis an anailís seo ná an na ceisteanna seo a chur, i gcás an bhuntéacs agus i gcás an spriocthéacs, agus ansin gné athghabháil na teanga a bheith ar intinn agam i gcónaí, agus ansin an dá thaobh a tharraingt le chéile agus a chur i gcomparáid lena chéile bunaithe ar an skopos atá agamsa, is é sin ná athghabháil na teanga.

Beidh mé thar a bhfiach díobh so gur míle mar agus seo roinn tagairtí más mín na haine na tagairtí sin um, ó iTunes. Oh. Gur míle mar sin uh, Jamie an bha. Uh, mar sin se le brdal tá fáilte uh, rih cheistena. féidir liomsa ceist téarmaíochta a chur. Cinnte, go raibh maith agat, sea. Díreach an leagan sin, leagan Béarla equivalence, mar tá a fhios agam gur gur phléigh mé seo le Jamie go go tapaidh lá amháin, mar tá sé deacair é a aistriú go Gaeilge mar tá an equivalence ann i mBéarla agus tá an cur síos sin ann an rud teoiriciúil cé chomh cosúil lena chéile is atá buntéacs agus spriocthéacs, agus ansin tá an leagan eile an equivalent, like that is an an equivalence, téarma, mar shampla, atá comhionann. Ach feicim gur comhionannas a úsáideann tú seachas b'fhéidir coibhéis atá ag Antain Mac Lochlainn. Bhfuil cúis leis sin? Mar I mean tá's agam gur eolaíocht réasúnta nua é ach an cinneadh comhfhiosach a bhí ansin, meas tú? Níl fhios agamsa ar bhealach cén fáth a roghnaigh mé an focal sin comhionannas. Seans b'fhéidir go bhfuil sin téarma, b'fhéidir go bhfuil sin ceann de na fáthanna a roghnaigh mé é. Ach bhí sé sort spéisiúil sort sa tráchtas seo mar bhí comhionannas, sa Ghaeilge is dócha atá comhionannas agatsa agus d'fhéadfá cur síos a dhéanamh ar an bhfocal sin mar fidelity agus mar loyalty chomh maith. Agus tá difríocht idir fidelity, dar le Vermeer, agus tá difríocht i gcomparáid le dílseacht, mar shampla. So ansin sa tráchtas féin an rud atá déanta agamsa ná comhionannas téacsúil agus ansin comhionannas, so comhionannas ar dhílseacht agus ansin comhionannas téacsúil mar fidelity agus is dócha gurb é sin an coibhéis b'fhéidir atá ar intinn agat féin ag Antain Mac Lochlainn ach arís ní dóigh liom go raibh sé sort Seans b'fhéidir go raibh sé sórt neamh-chomhfhiosach ar bhealach ach yeah so sin an focal féin nó an téarma féin a roghnaigh mé féin chun cur síos ar an coincheap sin sa teoiric sin. Yeah mar sin seans go mbeadh sé úsáideach you know má tá tú ag iarraidh an t-idirdhealú sin a dhéanamh idir equivalence cé go bhfuil gurb iomaí brí a bhaineann le equivalence ach má tá dílseacht freisin so tá sé úsáideach mar théarma freisin agus sílim go bhfuil sé i gcuid mhaith go B'fhéidir, yeah. caint like sa ábhar acadúil i nGaeilge a phléann equivalence gur coibhéis a úsáideann siad ach níl ann ach moladh agus ach yeah, yeah, yeah, yeah. go raibh maith agat as an gcaint freisin, bhí sé iontach. Agus bhí Aon cheist eile ag éinne an bhfuil? Díreach, bhféadfainnse ceist a chur faoi cuid dos na haistriúcháin. Tá cuid dos na bundrámaí feicthe agam agus níl cuid dos na haistriúcháin feicthe ar stáitse agam ach go leor dos na bundrámaí sin bhíodar ag tarraingt mar a dúirt tú go mór ar an nGaeilge agus ar chultúr na Gaeltachta iontu agus bhí cé gur Béarla a bhí i mbéal na gcarachtar is bhíodar ana-Ghaelach, bhí struchtúr na Gaeilge ar an gcaint cheana féin, so ar shlí bhí meascán Gaeilge-Béarla sa bhuntéacs. An bhfuil aon cheann dos na haistritheoirí a rinne iarracht meascán de chineál eile a chur i mbéal na gcarachtar sna drámaí Gaeilge, sna haistriúcháin, nó an sort glan-Ghaeilge atá ag na carachtair os rud é go raibh siad in ainm is a bheith ag caint i nGaeilge sa bhuntéacs pé scéal é? Sort, nó, abair, an Gaeilge go hiomlán atá sna haistriúcháin nó bhfuil meascán in úsáid? Tá meascán, i gcás Martin McDonagh mar shampla, tá meascán Béarla is Gaeilge ag Micheál Ó Conghaile chun, is dócha, an greann a choinneáil mar sort tar éis dom sort actually tá tar éis tús a chur leis an analís le Martin McDonagh agus actually tá sé spéisiúil sa mhéid is go bhfuil is go bhfuil struchtúir na Gaeilge sort le feiscint i measc caint na gcarachtar agus iad ag caint as Béarla um, an téacs na sin. Um, ach is dócha nuair a dhéanann tú sort na struchtúir Gaeilge sin um, a aistriú go sort cailleann tú an greann mar chuid den mar chuid den mar mar chuid an té- mar mar chuid an téama. Um, ach is dócha chun é sin a réiteach ar bhealach. Bhain Micheál Ó Conghaile sort úsáid as an-chuid focal Béarla chun an greann a choinneáil. Mar shampla, ina sort nuair bhíonn sé ag caint ar Have you any news for me? dúirt sé sort like An bhfuil aon news-annaí agamsa? agus mar sin de, so chun an greann sin a choinneáil. So tá meascán Béarla is Gaeilge in úsáid aige sin just chun an greann sin a choinneáil a bhí sa bhuntéacs sa Ghaeilge cé nach raibh sé in ann é a dhéanamh le struchtúr na n-abairtí, abair, leis an nGaeilge sa bhuntéacs. Ach leis na cinn eile, agus mé ag smaoineamh as mo sheasamh anois, is Gaeilge den chuid is mó a bhí iontusan agus ansin is dócha canúintí éagsúla Gaeilge a bhí in úsáid, go háirithe le na haistriúcháin a rinneadh ar J.M. Synge, mar shampla, Riders to the Sea, bhí cúpla leagan.

Maidir le cén gné? Bhuel, is dócha an tionchar sin a bheadh aige ar an aistriúchán i mionteanga, sé sin, go bhfuil an Béarla agus an Ghaeilge fite fuaite lena chéile, b'fhéidir, go pointe sna samplaí seo. An t-aon sampla eile sort a ritheann liom ná an Fhraincis a léirítear i gCeanada, agus is dócha go bhfuil dhá chineál Fraincise á labhairt i gCeanada.

agus bhí siadsan ag iarraidh sórt na rudaí sin a aistriú go Québécois, cé go raibh sé sórt cosúil leis an bhFraincis ach bhíodar ag iarraidh sórt an stádas sin a bheith ag an teanga sin agus iadsan a aistriú ionas go mbeadh sórt na rudaí sin ar fáil in Québécois seachas sa Fhraincis agus dá bhrí sin feictear go raibh sórt tionchar na Fraincise ag brú ar an mionteanga sin agus go raibh na daoine seo ag iarraidh sort an teanga Quebecois a chosaint agus rudaí a chur ar fáil, go háirithe actually i ndrámaíocht Quebecois, cheap siadsan go raibh sé tábhachtach drámaíocht a bheith aistrithe go Quebecois agus Joual chun an cosaint sin a bheith ag an teanga agus chun, is dócha, an teanga a choinneáil beo agus é a chothú agus a chaomhnú. Measaim gur tharla rudaí mar sin san Afraic chomh maith nár tharla sin b'fhéidir n'fheadar bhíodh Liam Ó Muirthile ag caint fé sin leis an bhfilíocht ach roinnt drámaíochta anois nach dtiocfaidh chugam ach négritude agus mar sin de rudaí den chineál sin. D'fhéadfainn machnamh a dhéanamh air agus tagairt a thabhairt duit ach measaim gur tharla sé go pointe.

a labhairt b'fhéidir ag duine amuigh sa pháirc agus an duine b'fhéidir an múinteoir scoile. An bhfuil aon difríocht déanta ag na haistritheoirí? An bhfeiceann tú réimeanna difriúla teanga in úsáid sna haistriúcháin? Um yeah i mo ar ar ar bhain sé le le Synge den chuid is mó.

bunaithe ar Gaeilge Chonamara tá sé sórt caighdeánach ar bhealach agus tá sé foilsithe ach i gcás an aistriúcháin eile an mhuir tá sin níos canúnaí agus bheadh an raon teanga sórt comhard céanna is dócha. Arís tá brón sórt agam orm a admháil nach bhfuil an anailís iomlán déanta agam go fóill san iris. Féile sort an-chuid a bhí á chinneadh ach tá mé ag súil le. An bhfuil aon cheist eile mar sin nó...? Ceist amháin tábhachtach agamsa a Phádraig agus bhí mé ag iarraidh fanacht i mo thost agus mé ag plé le Jamie eachtra. Jamie, ar mhaith leat rud a rá faoin Cur chuige a bhí agat nuair a chuaigh tú le haistriúcháin a roghnú agus na húdair, údair na mbunsaothar agus saothar na n-aistritheoirí, ar mhaith leat rud a rá faoi sin? Cén fáth a ndeachaigh tú i dtreo na ndaoine atá roghnaithe agat? Yeah, bhuel is dócha bhí mé ag iarraidh sórt bean a bheith mar chuid den liosta chomh maith sin atá roghnaithe.

Cheapas gurb iad san na húdair ab fhearr na línte libh orthu san de bharr go raibh neart aistrithe go Gaeilge chugaibh sa Bhéitinn. Corpas éigin le bheith agamsa chun na línte sin a chur i bhfeidhm. Tá cúpla duine eile, tá cúpla rud aistrithe os ó shaothar Kavanagh agus Yeats mar shampla ach níl dóthain ar fáilt agus ní bhféadfaí b'fhéidir cothromaíocht éigin a bhaint amach idir na drámadóirí. Ach is é sin an fáth is mó a raibh na drámadóirí sin roghnaithe agamsa. agus chomh maith leis sin tar éis dom na daoine sin a roghnú tá baint ag an nGaeilge leis na bunsaothair agus bhí sé spéisiúil tar éis dom na drámaí a léamh go raibh acmhainn na talún mar shnaidhm chomónta idir na drámaí agus na drámadóirí sin.

an-scóipiúil leathan mar chaint agus tú is léir go bhfuil tú ar an mbóthar ceart agus go leor déanta agat cheana féin. Tuigim go bhfuil roinnt le déanamh fós ach sin é mar a bhíonn. Go raibh míle maith agat as sin agus as an taighde a chur inár láthair agus do phlé déanta ana chuid Comhghairdeas ansan leis na daoine so. Bualadh bos tuillte ag Jamie gan dabht. Ceann fíorúil mar a dúirt sé fhéin ach go raibh míle maith ag Jamie mar sin.